mma mma nụ ụmụ Igbo na ndị niile na-agọrọ ndị Igbo ọfụma na ndị enyi anyị taa anyị abịakwala na ihe ọmụmụ ihe gbasara ndị Igbo ihe anyị na-eme na channel a bụ ihe gbasara ndị Igbo ala Igbo omenala Igbo na asụsụ Igbo taa anyị na-ele anya maka ekele ndị Igbo ekele dịgasị iche iche eji mara ndị Igbo what in English we call different kinds of greetings among Igbos enwere ọtụtụ n'ime ha mana ụfọdụ n'ime ha ka a chọrọ ileba n'anya n'ụtụtụ a ka ị ghọta ihe ọ pụtara ya bụ tụọ ntị n'ala ma ṅaa ntị ma ghọta ihe anyị na-ekwu ọ bụkwa na o nwere ndị nke ọzọ ị nwere anyị na-ekwute na ihe onyonyo a biko gbaa mbọ hụ na ị debatara ya mgbe ị na-eme your comment so if you are not an Igbo person you still understand what we are doing let's go now so dịka anyị na-ekwu we are looking at Igbo greetings and manners ekele ndị Igbo dịgasị iche iche ka anyị lezie anya na nke mbụ anyị ga na-akpọpụta ekele ndị a ma na-atụgharịkwa ya n'asụsụ bekee nke mbụ nke a na-akpọ ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma pụtara good morning ya bụ ụmụnna anyị ndị dịgasị n'obodo oyibo obodo ndị ọzọ ma ọ bụ na ị nọ ụmụaka gị amaghị ihe a na-akọ ị nwere ike iwere ihe onyonyo a wee kụziere ha ụtụtụ ọma pụtara good morning ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ịkụziri ụmụaka gị otu esi asụ Igbo kama ha ga na-asị good morning gị kụziere otu esi asị ụtụtụ ọma nne m ụtụtụ ọma nna m ụtụtụ ọma nke abụọ ehihie ọma nke pụtara good afternoon anyị nwere mgbede ọma ma anyasị ọma nke bụ good evening kachifo pụtara good night mgbe ọbụla onye Igbo sị gị kachifo ihe ọ na-agwa gị good night ihe ọ na-agwa gị good night ka chifo ọ pụtakwara na onye Igbo a na-ewish na ihe ị ga-eteta ụra ọ ya o ji asị gị ka chifo ya bụ taa chi ejiele nke taa ka o fokwara gị n'ụtụtụ echi ya nke ọzọ bụ ka emesịa ya bụ bye mgbe ọbụla gị na onye Igbo na-ekwu okwu ọ sị gị ka emesịa ọ na-asị gị bye ihe ndị a ga-asị bye bye bye bye children ụmụntakịrị asị bye bye ya bụ ka emesịa ya bụ anyị ga-ahụkwa ọzọ mana ugbu a ka onye ọbụla jewere onwe ya ya bụ ka emesịa nke ọzọ bụ daalụ ọ ma ọ bụkwanụ imeela nke a pụtara thank you mgbe ị mere na onye Igbo ihe ọ sị gị imeela ma ọ bụ daalụ ihe ọ na-agwa gị bụ gịnị thank you nke ọzọ bụ ndeewo ndeewo pụtara well done ị ma ihe gị mmadụ ga-eme gị sị well done mgbe ọbụla onye Igbo sịrị gị ndeewo ihe ọ na-agwa gị well done nke ọzọ bụ nnọọ nke a pụtara welcome cheta na ihe niile m na-akpọsị bụ igbo izugbe na olu mba dịgasị iche iche n'ala igbo nwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-akpọ ya dịka ị gaa na ọkaigwe nke a na-akpọ nnọọ a ga-asị gị ịlọ ọ bụ ihe ndị ọkaigwe nọ n'imo steeti ga na-akpọ ya mana ihe anyị ji akpọ ebe a bụ igbo izugbe m ga-emesịkwa kụzikwa olu mba dịgasị iche iche dịka asụsụ omenala Igbo si dịrị o nwere ọtụtụ obodo anyị ndị na-asụ olu mba e nwere olu nke ha eji mara ha mana niile bụchukwa Igbo o nwere ụfọdụ nke ọ ga-abụ a sụọ ya gị nwa onye Igbo a ga-amara ihe a sụrụ mana ihe anyị na-akụzi ebe a bụ Igbo izugbe dịka o si dịrị ugbu a ya bụ nnọọ pụtara welcome nke ọzọ bụ kedu ka ị mere ya bụ how are you Kedu ka ị mere? How are you? Kedu ọ bụ isiokwu edeme ebe a how far mmadụ nwere ike sị gị kedu how far na nke ọzọ bụ ndo sorry mgbe onye Igbo na-asị gị ndo ọ na-asị gị sorry ele anya ọ ga-abụ na o- o mere gị ihe na-adịghị mma ọ sị gị ndo nwanne m biko ndo ma ọkwa na ihe ihe ọjọọ mere gị ma ọ bụ otu a na-asị mmadụ mmadụ nwụnahụrụ gị ọ sị gị ndo nwanne m ọ pụtara gịnị sorry nke ọzọ bụ biko nke pụtara please biko metụrụ m ihe a please do this for me ijeọma pụtara safe journey or journey mercies ọ ya bụ ijeọma mgbe ị na-aga njem onye Igbo asị gị ijeọma ihe ọ na-agwa gị wụ gịnị safe journey ugbu a ka anyị lee anya na nke ọzọ mgbe onye Igbo sị gị ee isi kwuo okwu asị gị ee ọ na-asị gị yes yes o nwekwuru ụzọ ọzọ esi asụgasị ya mana cheta na anyị na-ekwu maka igbo izugbe anyị na nke ọzọ bụ mba mba pụtara no ekwere m ekweghị m na ihe ị na-ekwu no na ekwere enwere chere chere pụtara wait ka ọ dị pụtara till then mgbe gị na onye Igbo na-asị ka ọ dịba ọ ka ọ dị ya bụ till then nsogbu adịghị no problem udo dị ma ọ bụkwanụ ọ dị mma mgbe gị na onye Igbo e nwere ike jụọ ya ajụjụ ma ọ gị na ya na-ekwu a sị udo dị ọ dị mma nwanne nsogbu adị ọ dị mma ihe nke a na-apụta bụ gịnị is well there's no problem bụ nsogbu adịghị ma onye Igbo sị gị udo dị ọ dị mma ọ pụtara na gịnị it is well dịka onye Igbo na-achọ ịmụta ihe a na-eme ị ga-ahụ na ihe a dị very- ọ dị very ọ dị ezigbo mkpa ọ bụkwa na ị bụ onye nne na nna ụmụaka gị amaghị ihe a na-akọ n'asụsụ Igbo kwe- nke bụkwa na ọ bụ- ọ- ọ dabaghị adaba biko were ihe onyonyo a kụziere ha mgbe ha na-agụ ya gụọ ya ọzọ gụkwa ya ọzọ ha ga-aghọta ihe a na-ekwu sote anyere maka ọkwara gị ọ bụ onye na-abụghị onye Igbo you are not an Igbo person but you want to learn this language very simple you can go through this and learn this language biko anyị na-ayọ gị ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị mụtakwa ihe gbasara chetakwa ihe m gwara gị ihe anyị na-eme ebe a bụ ihe gbasara ụmụ Igbo ala Igbo omenala Igbo na asụsụ Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ ihe onyonyo ma ọ bụ ihe nkụzi gbasara ihe niile gbasara Igbo biko sonyere anyị na Facebook page anyị bụ Igbo Kwenu ị ga-ahụ ya ị ga-ahụ Facebook page ahụ eziokwu e nwere gasịrị ọtụtụ Facebook page wụ Igbo Kwenu mana anyị ga-etinye link nke anyị ka o nwee ike dịrị gị easy ifolo anyị then ị nwekwara ike gakwa na YouTube channel anyị biko jisi ike gaa na YouTube channel anyị ị ga-ahụkwa Igbo Kwenu YouTube channel biko subscribe na ya ọ na ị na-ahụta video a gbaa mbọ hụ na ị kesara ka ndị ọzọ hụta ma mụtakwa ihe n'aka ya ọ bụ otu a ka ị ga-esi nyere anyị aka anyị wee too nwee ike na-agakwa n'ọlụ ọma ịgwakwa gị before anyị chịkọta ọnụ biko ọ bụrụ na ị wụ onye nwere ederede n'asụsụ bekee na-achọ onye otu esi atụgharịrị gị n'asụsụ igbo anyị na-eme ya nke ọma anyị bụ ọka mmata mmụta n'ebe ịtụgharị okwu ederede asụsụ bekee tụgharịa na asụsụ igbo onye ọ bụrụ na ị bụ onye dị otu a ị nwere ihe dị otu a biko kpọtụrụ anyị anyị ga-emere gị ya udo dịrị gị imeela maka ịnọrọ anyị